yesu tɛmɛtɔ yɔrɔ dɔ la a ye cɛɛ dɔ ye o fiyenen bangera yesu ka kalandenw y'a ɲininka ko karamɔgɔ jɔn ye jurumu kɛ nin cɛɛ wa wala a bangebaa fo a fiyenen bangera yesu y'u jaabi ko nin cɛ ka jurumu nɔ tɛ a bangebaaw ka jurumu nɔ tɛ nka o kɛra walisa ala ka sebaaya ka jira a ko la wajibi don an ka ne cibaa ka kɛwalew kɛ tile fɛ su bɛ ko ni su kora mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ o tuma la ka ne to diɲɛ la ne ye diɲɛ ka kɛnɛ de ye o kuma fɔlen kɔ yesu ye daji tu dugu ma ka o bɔgɔ cɛ ka o mun fiyentɔ ɲɛw la He rubbed the mud on the man's eyes. k'a fɔ a ye ko taa i ɲɛ ko siloe dingɛ jimaba la siloe kɔrɔ ko ciden

fiyentɔ taara yen k'a ɲɛ ko a ɲɛ yɛlɛlen kɔseginna a kɛrɛfɛmɔgɔw ani minnu tun delila k'a ye saraka deli la ka kɔrɔ olu y'a daminɛ k'a fɔ ko cɛɛ min sigilen tun bɛ saraka deli la nin tɛ o ye wa dɔw ko ale don dɔ wɛrɛw ko ayi ale tɛ nka a bɔlen bɛ o fɛ nka cɛɛ yɛrɛ ko ne don u y'a ɲininka ko i ɲɛ yɛlɛla cogo di a y'u jaabi ko cɛɛ min tɔgɔ ko yesu o ye bɔgɔ kɛ k'a mun ne ɲɛw la k'a fɔ ne ye ko ne ka taa siloe la ka ne ɲɛ ko ne dun taara ka ne ɲɛ ko ne ye yeli kɛ u y'a ɲininka ko o cɛɛ bɛ min a y'u jaabi ko ne m'a dɔn u taara ni o fiyentɔ kɔrɔ ye fariziyɛnw yɔrɔ yesu ye bɔgɔ kɛ k'a ɲɛ yɛlɛ don min na o tun ye lafiɲɛdon de ye o de kosɔn farisiɲɛw fana y'a ɲininka a ɲɛ yɛlɛ cogo la a y'a fɔ u ye ko a ye bɔgɔ kɛ ne ɲɛw la ne ye ne ɲɛ ko ne bɛ yeli kɛ sisan farisiɲɛ dɔw ko o cɛ ma bɔ ala la katuguni a tɛ lafiɲɛ don bila nka dɔ wɛrɛw ko ni o cɛ ye jurumutɔ ye a bɛ se ka nin ɲɔgɔn kabakow kɛ cogo di u kan tilara farisiɲɛw ye fiyentɔ kɔrɔ ɲininka tun ko min ye i ɲɛ yɛlɛ e bɛ mun fɔ o ta fan fɛ a ko kira don nka yahutuw tun ma da a la ko o cɛ tun ye fiyentɔ ye ko a ɲɛ yɛlɛla fo u ye a bangebaaw wele ka u ɲininka ko aw b'a fɔ ko aw denkɛ min fiyennen bangera nin don wa ayiwa a bɛ yeli kɛ sisan cogo di a bangebaaw ye u jaabi ko an y'a dɔn ko an denkɛ don ko a fiyennen bangera nka a bɛ yeli kɛ sisan cogo min na an ma o dɔn an tɛ a ɲɛ yɛlɛbaa fana dɔn denmisɛn tɛ tun aw k'a yɛrɛ ɲininka a bɛ se ka o kow jɛya aw ye a bangebaaw kumana o cogo la katuguni u siranna yahutuw ɲɛ K'a masɔrɔ yahutuw tun bɛnna a la ka ban ko, ni mɔgɔ min b'a fɔ ko Yesu ye Krisita ye, ko o na gɛn ka bɔ Alabatoso jɛ la. O de y'a to a bangebaaw y'a fɔ ko, Denmisɛn tɛ tun, aw k'a yɛrɛ ɲininka. Farisiɲɛw ye o fiyentɔ kɔrɔ wele a siɲɛ filanan la k'a fɔ a ye ko, I ka Ala bonya, an y'a dɔn ko o cɛ ye jurumutɔ de ye. A y'u jaabi ko, ni jurumutɔ don wala ni jurumutɔ tɛ ne ma o dɔn ne bɛ ko kelen de dɔn ne tun ye fiyentɔ ye sisan ne bɛ yeli kɛ u y'a ɲininka ko a ye mun kɛ i la a ye i ɲɛ yɛlɛ cogo di a y'u jaabi ko ne y'o fɔ aw ye ka ban nka aw ma ne lamɛn mun y'a to aw b'a fɛ k'a mɛn tun aw fana b'a fɛ ka kɛ a ka kalandenw ye wa u y'a neni k'a fɔ ko e de ye o cɛ ka kalanden ye anw kɔni ye musa ka kalandenw ye an b'a dɔn ko ala kumana musa fɛ nka o cɛ kɔni an t'a bɔyɔrɔ dɔn fiyentɔ kɔrɔ ye u jaabi ko nin ye kabako ye dɛ aw m'a bɔyɔrɔ dɔn k'a sɔrɔ a ye ne ɲɛ yɛlɛ an y'a dɔn ko ala tɛ jurumutɔw lamɛn nka mɔgɔ min bɛ siran a ɲɛ k'a sago kɛ a bɛ o de lamɛn a ma mɛn abada ko mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ fiyennen bangelen ɲɛ yɛlɛ ni nin cɛ tun ma bɔ ala la a tun tɛ se ka foyi kɛ u ye o cɛ jaabi ko i jurumutɔ yɛrɛ de bangera i b'a fɛ ka an kalan wa o fɔlen kɔ u y'a gɛn ka bɔ alabatoso kɔnɔ yesu y'a mɛn k'u ye o fiyentɔ kɔrɔ gɛn yesu y'a kunbɛn k'a fɔ a ye ko i dara mɔgɔ denkɛ la wa a y'a jaabi ko jɔn don matigi walisa ne ka da a la yesu y'a fɔ a ye ko i ɲɛ bɛ min na ni a bɛ kuma i fɛ o don cɛ ko ne dara a la matigi a y'i biri a kɔrɔ k'a bato o tuma la yesu ko ne nana nin diɲɛ la kiri de kama walisa fiyentɔw ka yeli kɛ ani minnu bɛ yeli kɛ olu ɲɛw ka fiye farisiyɛn minnu tun bɛ yesu fɛ yen olu ye o kuma mɛn minkɛ u y'a ɲininka ko ayiwa an fana ye fiyentɔw ye wa yesu y'u jaabi ko ni aw tun ye fiyentɔw ye jurumu tun tɛna ye aw la nka aw ko aw bɛ yeli kɛ sisan o de y'a to aw ka jurumu tolen bɛ aw kun tiɲɛ tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko min tɛ don sagabon da fɛ nka a bɛ yɛlɛ fan wɛrɛ fɛ ka don zon don binkannikɛla don nka min bɛ don sagabon da fɛ o ye sagagɛnna de ye da kɔlɔsibaa bɛ da yɛlɛ o sagagɛnna ye sagaw b'a kan mɛn a bɛ a yɛrɛ ka sagaw wele u tɔgɔw la ka u labɔ kɛnɛma ni a y'u labɔ tuma min na a bɛ taama u ɲɛ sagaw bɛ tugu a nɔfɛ katuguni u b'a kan dɔn u tɛ tugu dunan nɔfɛ u bɛ boli a ɲɛ yɛrɛ k'a masɔrɔ u tɛ dunanw kan dɔn yesu ye nin talen da u ye nka a kumana ko min na u ma o faamu yesu y'a fɔ kokura ko tiɲɛ tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko ne ye sagabon da ye minnu bɛɛ nana ne ɲɛ olu ye zonw ni binkannikɛlaw de ye nka sagaw ma u lamɛn ne de ye da ye ni min donna ne fɛ o na kisi a na don ka bɔ ka dumunikɛ yɔrɔ sɔrɔ zon tɛ na foyi kama fo sonyali ni fagali ni tiɲɛni ne kɔni nana walisa ne ka sagaw ka ɲɛnamaya sɔrɔ o ka caya u la ka taa fɛ ne ye sagagɛnna ɲuman de ye sagagɛnna ɲuman b'a ni di a ka sagaw kosɔn nka sara ɲinina ni o tɛ sagagɛnna sɛbɛ ye ni sagaw tɛ a ta ye o bɛ wara natɔ ye a bɛ sagaw to yen ka boli wara bɛ saga dɔw minɛ u bɛ jɛnsɛn o sara ɲinina bɛ boli katuguni sara ɲinina don sagaw hami t'a la ne ye sagagɛnna ɲuman de ye ne fa bɛ ne dɔn ani ne bɛ ne fa dɔn cogo min na o cogo la ne bɛ ne ka sagaw dɔn ani ne ka sagaw bɛ ne dɔn ne bɛ ne ni di ne ka sagaw kosɔn saga wɛrɛw bɛ ne fɛ minnu tɛ nin sagabon kɔnɔ wajibi don ne ka na ni olu fana ye u na ne kan mɛn u na kɛ kulu kelen ye ani sagagɛnna kelen ne fa bɛ ne kanu katuguni ne bɛ ne ni di walisa k'a ta kokura mɔgɔ si tɛ ne ni minɛ ne la nka ne yɛrɛ b'a di se bɛ ne ye ka ne ni di se bɛ ne ye ka a ta kokura o ci de fɔra ne ye ne fa fɛ yahutuw kan tilara ko kura a ka kuma fɔlenw kosɔn u caman ko jinɛ b'a la fa b'a la mun na aw b'a lamɛn dɔ wɛrɛw ko jinɛtɔ tɛ kuma tan dɛ jinɛ bɛ se ka fiyɛntɔw ɲɛ yɛlɛ wa Yahutuw ka seli dɔ kɛra Jerusalɛm fonɛnɛ tuma la, o tɔgɔ ko Dedikase. Yesu tun bɛ yalayala Solomani ka gwa kɔrɔ Alabatosoba du kɔnɔ. Yahutuw y'a lamini k'a fɔ a ye ko, i bɛ an hakili dulonnen to fo tuma jumɛn ni i ye krisita ye o fɔ an ye ka jɛya ne y'a fɔ aw ye ka ban nka aw ma da a la ne bɛ kɛwale minnu kɛ ne fa tɔgɔ la olu de bɛ ne seereya kɛ nka aw ma dannaya kɛ katuguni aw tɛ ne ka saga dɔw ye ne ka sagaw bɛ ne kan mɛn ne bɛ u dɔn u bɛ tugu ne nɔfɛ ne bɛ ɲɛnamaya banbali di u ma u tɛna halaki abada mɔgɔ si tɛna u bɔsi ka bɔ ne bolo ne fa min ye u di ne ma o ka bon ni fɛn bɛɛ ye mɔgɔ si tɛ se ka u bɔsi ka bɔ ne fa bolo ne ni ne fa ye kelen de ye o tuma la yahutuw ye kabakurunw ta ko kura ko u bɛ olu kɛ k'a bon ka a faga yesu y'a fɔ u ye ko ne ye kɛwale ɲuman caman kɛ aw ɲɛna ka bɔ ne fa la o kɛwalew la jumɛn kelen de b'a to aw bɛ kabakurunw kɛ ka ne bon ka ne faga kɛwale ɲumanw kɛli m'a to an bɛ kabakuru kɛ ka i bon ka i faga fo ala tɔgɔ tiɲɛni ani e adamaden gwansan bɛ i yɛrɛ kɛ ala ye yesu ye u jaabi ko a sɛbɛnnen tɛ aw ka sariya la wa ko ala ko aw ye alaw ye aw y'a dɔn ko min fɔra kitabu la o tɛ se ka yɛlɛma ala ka kuma sera minnu ma a ye olu wele alaw o tuma la ala ye min bila a yɛrɛ ye k'a saniya ka a ci ka na diɲɛ la ni o ye ne ye aw dun b'a fɔ ne ma cogo di ko ne bɛ ala tɔgɔ tiɲɛ k'a masɔrɔ ne y'a fɔ ko ne ye ala denkɛ ye ni ne tɛ ne fa ka kɛwalew kɛ aw kana da ne la nka ni ne bɛ olu kɛ hali ni aw ma da ne la aw ka da o kɛwalew la

u y'a ɲini kokura ko u b'a minɛ nka u ma cogo sɔrɔ a la a taara yesu taara jurudɛn ba kɔfɛ kokura yuhana tun bɛ batiseli kɛ yɔrɔ min na fɔlɔfɔlɔ a y'i sigi yen mɔgɔ caman taara a sɛgɛrɛ u ko yuhana ma taamasiyɛn si kɛ nka a ye ko minnu fɔ nin cɛ ta fan fɛ o bɛɛ ye tiɲɛ ye mɔgɔ caman dara yesu la yen cɛ dɔ tun bɛ betani o tɔgɔ ko lazare o banana betani tun ye mariyama ni marte ka dugu ye o mariyama ye tulu suma duman yɛlɛma yesu senw kan ka u jɔsi ni a kunsigi ye lazari min banana o tun ye mariyama balimakɛ ye balimamusow ye ci bila yesu ma k'a fɔ a ye ko matigi i terikɛ banana yesu ye o kibaru mɛn tuma min na a ko lazare ka bana tɛ a fagabana ye a kɛra ala bonyali kama walisa ala denkɛ ka bonya o bana kosɔn yesu tun bɛ marte ni a balimamuso ani lazare kanu kabini a y'a mɛn ko lazare man kɛnɛ a tun bɛ yɔrɔ min na a tora yen ka tile fila kɛ o kɔ a y'a fɔ a ka kalandenw ye ko an ka kɔsegin juda jamana la kalandenw y'a fɔ a ye ko karamɔgɔ a ma mɛn yahuduw tun b'a fɛ ka i bon ni kabakurunw ye ka i faga i bɛ segin ka taa yen tun wa lɛrɛ tan ni fila tɛ tile kɔnɔ wa mɔgɔ min bɛ taama tile fɛ o sen tɛ talon k'a masɔrɔ a bɛ nin diɲɛ kɛnɛ ye nka min bɛ taama su fɛ o sen bɛ talon k'a masɔrɔ yeelen t'a kɔnɔ o kumaw fɔlen kɔ a y'a fɔ u ye ko an terikɛ lazare sunɔgɔra nka ne bɛ taa a lakunu kalandenw y'a fɔ a ye ko matigi ni a sunɔgɔra a na kɛnɛya yesu tun kumana a saya ko la nka kalandenw hakili la a kumana sunɔgɔ yɛrɛ ko la o tuma la yesu y'a fɔ u ye ka jɛya ko lazare sara ne tun tɛ yen o diyara ne ye aw kosɔn walisa aw ka dannaya kɛ nka a ye na an ka taa a yɔrɔ o tuma la toma min bɛ wele filani o y'a fɔ kalanden tɔw ye ko a ye na an fana ka taa walisa an ni a ka sa ɲɔgɔn fɛ yesu sera yen tuma min na a y'a sɔrɔ lazare ye tile naani kɛ kaburu kɔnɔ ka ban betani ni jerusalɛm cɛ tun man jan dɔɔni tun b'a jɛ kilomɛtiri saba la o de kosɔn yahutuw caaman tun taara marti ni mariyama ka so ka u balimakɛ sanga fo marti y'a mɛn tuma min na ko yesu natɔ don a bɔra ka taa a kunbɛn nka mariyama sigilen tora so kɔnɔ marti y'a fɔ yesu ye ko matigi n'i tun bɛ yan ne balimakɛ tun tɛ sa nka ne y'a dɔn ko hali sisan i mana min ɲini ala fɛ a na o di i ma i balimakɛ na kunu awɔ ne y'a dɔn ko a na kunu su kunuli don na laban don ne de ye su kunuli ni ɲɛnamaya ye min dara ne la hali ni o sara a na ɲɛnamaya min ɲɛnama don ni o dara ne la o tɛna sa abadan i dara o la wa a y'a jaabi ko awɔ matigi ne dara a la ko i ye krisita ye ala denkɛ min bɛ na diɲɛ la o kuma fɔlen kɔ mariti y'i dogo ka taa a balimamuso mariyama wele k'a fɔ a ye ko karamɔgɔ bɛ yen a b'i wele mariyama ye o mɛn minkɛ a wulila joona ka bɔ ka taa yesu yɔrɔ la yesu tun ma don dugu kɔnɔ fɔlɔ nka mariti y'a kunbɛn yɔrɔ min na a tun bɛ yen yahutu minnu tun bɛ mariyama fɛ so kɔnɔ sangafo la olu y'a ye tuma min na ko a wulila joona ka bɔ u tugura a nɔfɛ a tun bɛ u kɔnɔ ko a bɛ taa kaburu yɔrɔ la ka kasi yen mariyama sera yesu yɔrɔ la k'a ye tuma min na a y'i bin yesu sen kɔrɔ k'a fɔ a ye ko matigi N'i tun bɛ yan ne balimakɛ tun tɛ sa yesu ye mariyama kasitɔ ye yahutu minnu nana a fɛ a ye olu fana kasitɔ ye minkɛ a dusu kasira kosɛbɛ a ɲɛnasisira

yesu kasira yahutuw ko a y'a filɛ dɛ a tun b'a kanu ko ye nka u dɔw ko ale min ye fiyentɔ ɲɛ yɛlɛ a tun tɛ se k'a to lazare fana kana sa wa yesu dusu kasilen kokura a sera kaburu ma kuluwo tun don a da tugulen tun bɛ ni kabakuru ye yesu ko a ye kabakurun bɔ yen matigi i b'a sɔrɔ a suma bɔra sa bi y'a tile naani de ye kaburu kɔnɔ ne m'a fɔ i ye ko ni i bɛ dannaya kɛ i na ala ka sebaaya ye wa u ye kabakurun bɔ yen yesu ye a ɲɛ kɔrɔta san fɛ k'a fɔ ko ne fa ne bɛ barika da i ye ko i ye ne lamɛn ne y'a dɔn ko i bɛ ne lamɛn tuma bɛɛ nka ne ye o fɔ ne lamini jama kosɔn walisa u ka da a la ko e de ye ne ci o kumaw fɔlen kɔ a pɛrɛnna ni kanba ye ko

Su bɔra a senw ni a bolow melekelen tun don ni fini ye kunnasiri tun bɛ a ɲɛda la a y'a foni k'a bila ka taa yahutu minnu taara mariyama ka so ka yesu ka ko kɛlenw ye u caman dara a la nka u dɔw taara farisiɛnw sɛgɛrɛ ka yesu ka ko kɛlenw lakali olu ye o tuma la farisiɛnw ni sarakalasebaaw kuntigiw ye u ka kiritigɛjamakulu bɛɛ lajɛ k'a fɔ olu ye ko an na mun kɛ kamasɔrɔ nin cɛ bɛ kabako caman kɛ ni an y'a to ten mɔgɔw bɛna da a la rɔmɛ fangatigiw bɛ na ka an ka alabatosoba tiɲɛ ka an siya halaki u la kelen min tun bɛ wele kayifɛ o tun ye sarakalasebaaw kuntigi ye o san na o y'a fɔ u ye ko aw tɛ foyi dɔn aw m'a dɔn ko a ka fisa aw ma cɛ kelen ka sa mɔgɔw bɛɛ nɔ na walisa siya bɛɛ kana halaki wa a ma o kuma fɔ a yɛrɛ barika la nka sarakalasebaaw kuntigi tun don o san na o de y'a to a ye kiraya kuma fɔ ko yesu bɛna sa yahutu siya kosɔn o siya dama tɛ nka walisa aladen minnu jɛnsɛnna a ka olu bɛɛ lajɛ ka kɛ kelen ye kabini o don yahutuw ka kuntigiw bɛnna a la ko u bɛ yesu faga o de y'a to yesu ma to ka yaala yahutu jama cɛma tugun a taara kungokolon dafɛ dugu dɔ la o tɔgɔ ko efrayim a ni a ka kalandenw y'u sigi yen yahutuw ka tɛmɛnkan seli surunyalen jamana mɔgɔ caman taara jerusalɛm sanni tɛmɛnkan ka se walisa u ka u saniya ka kɛɲɛ ni u ka laada ye u tun bɛ yesu ɲini ka u lajɛlen to alabatosoba kɔnɔ u tun bɛ ɲɔgɔn ɲininka ko mun bɛ aw kɔnɔ a bɛ na seli la wa wala a tɛ na sarakalasebaaw kuntigiw ni farisiɛnw ye ci fɔ mɔgɔw ye ko mɔgɔ min bɛ yesu yɔrɔ dɔn o k'a fɔ u ye walisa u ka a minɛ tile wɔɔrɔ sani tɛmɛnkan seli ka se yesu taara betani yesu ye lazare min lakunun ka bɔ suw cɛma o sigilen tun bɛ yen u ye surafana labɛn yesu ye yen marite tun bɛ dumuni tilatila u cɛ lazare fana tun ye u dumunikɛɲɔgɔnw la kelen ye mariyama ye tulu suma duman litiri tilancɛ ta nari tulu sɛbɛ tun don o sɔngɔ tun ka gɛlɛn kosɛbɛ a ye o yɛlɛma yesu senw kan ka a senw jɔsi ni a kunsigi ye so kɔnɔna bɛɛ fara o tulu suma duman suma la yesu ka kalandenw la kelen juda isikariyɔti min bɛna yesu don bolo la o y'a fɔ ko mun y'a to nin tulu suma duman ma feere wari deniyɛ kɛmɛ saba la ka o wari di fantanw ma juda tun tɛ o fɔ fantanw hami kosɔn nka a ye o fɔ katuguni nson tun don wari bilalan tun b'a bolo min tun bɛ bila o kɔnɔ a tun bɛ o ta nka yesu ko a to yen a ka o mara ne kasankɛdon ɲɛ fantanw bɛ aw cɛma tuma bɛɛ nka ne kɔni tɛna kɛ aw cɛma tuma bɛɛ Yahutuw y'a mɛn ko Yesu bɛ Betani tuma min na, u jamaba taara yen. Yesu yeli dɔrɔn tɛ, nka walisa u ka Lazarɛ fana ye, Yesu ye min lakunu ka bɔ suw cɛma, o de kosɔn sarakalasebaaw kuntigiw y'a latigɛ ko u bɛ lazarɛ fana faga katuguni ale de kosɔn yahutuw caman taara ka da yesu la o dugusɛjɛ jamaba min tun nana tɛmɛnkan seli la olu y'a mɛn ko yesu natɔ don jerusalɛm u ye ntamaro bolow ta ka taa a kunbɛn u tun bɛ pɛrɛn ko tanuni ka kɛ ala ye min natɔ don matigi tɔgɔ la israɛl ka masakɛ o ye dubaden ye yesu ye faliden dɔ sɔrɔ ka yɛlɛ o kan i ko a sɛbɛnnen bɛ kitabu la cogo min na ko siyɔn denmuso i kana siran i ka masakɛ natɔ filɛ a sigilen bɛ faliden kan a ka kalandenw ma o kow faamu u kɛ tuma la nka yesu donna a nɔɔrɔ la tuma min na u hakili jiginna a la ko o kow tun sɛbɛnna kitabu la a ta fan fɛ ko mɔgɔw ye o kow kɛ a ye k'a bonya o cogo la jama min tun bɛ yesu fɛ a ye lazare wele ka bɔ kaburu kɔnɔ k'a lakunu ka bɔ suw cɛma tuma min na olu tun bɛ o kow seereya bɔ o de y'a to jamaba bɔra ka taa yesu kunbɛn katuguni u y'a mɛn ko yesu ye o kabako kɛ fariziyɛnw y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko aw tɛ se foyi la a filɛ diɲɛ bɛɛ taalen filɛ a nɔfɛ mɔgɔ minnu taara jerusalɛm walisa u ka batoli kɛ seli tuma la grɛki dɔw tun bɛ olu cɛma filipe min bɔra galile bɛtsaida u gɛrɛla o la k'a fɔ a ye ko cɛmɔgɔ an b'a fɛ ka yesu ye filipe taara o fɔ andre ye o kɔ u fila bɛɛ taara o fɔ yesu ye yesu ye u jaabi ko nɔɔrɔ bɛ da mɔgɔ denkɛ kan waati min na o sera tiɲɛ tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko ni ɲɔkisɛ ma dan dugukolo la ka sa a bɛ to a kelen na nka ni a sara a bɛ ɲɔkisɛ caman kɛ mɔgɔ min bɛ a ni kanu o na bɔnɛ a la nka min bɛ a ni kɔniya k'a to nin diɲɛ la o na a mara ɲɛnamaya banbali kama mɔgɔ min b'a fɛ ka baara kɛ ne ye o ka tugu ne nɔfɛ o cogo la ne bɛ yɔrɔ min na ne ka baaraden fana na kɛ yen min bɛ baara kɛ ne ye ne fa na o tigi bonya ne dusu tɔɔrɔlen don sisan ne na mun fɔ ne n'a fɔ ko ne fa ne kisi nin waati tɔɔrɔ ma wa nka ne nana nin waati la o yɛrɛ de kosɔn ne fa i tɔgɔ bonya o tuma la kumakan dɔ bɔra sankolo la k'a fɔ ko ne y'a bonya ne n'a bonya ko kura jama min tun bɛ yen ni u ye o kan mɛn olu ko san kulula dɔ wɛrɛw ko mɛlɛkɛ dɔ kumana a fɛ nka yesu y'a fɔ u ye ko o kumakan ma bɔ ne kosɔn a bɔra aw kosɔn kiri bɛ tigɛ nin diɲɛ kan sisan nin diɲɛ kuntigi na gɛn ka bɔ kɛnɛ ma sisan ne kɔni ni ne kɔrɔtara ka bɔ dugu ma tuma min na ne na mɔgɔw bɛɛ sama ka na ne ma a ye o kumaw fɔ walisa a yɛrɛ bɛna sa cogo min na a ka o jira jama y'a jaabi ko an y'a kalan an ka sariya sɛbɛnniw la ko krisita ɲɛnama bɛ to badaa ayiwa i b'a fɔ cogo di ko wajibi don mɔgɔ denkɛ ka kɔrɔta o mɔgɔ denkɛ ye jɔnni ye kɛnɛyeelen bɛ aw cɛma fɔlɔ nka a tɛna mɛn kɛnɛyeelen bɛ aw fɛ tuma min na aw ka taama o tuma la walisa dibi kana don aw la katuguni min bɛ taama dibi la o tɛ a taayɔrɔ dɔn kɛnɛyeelen bɛ aw fɛ tuma min na aw ka da o la walisa aw ka kɛ kɛnɛyeelendenw ye o kumaw fɔlen kɔ yesu taara ka i dogo u la hali k'a sɔrɔ a ye taamasiyɛn caman kɛ u ɲɛ na u ma dannaya kɛ a la o kɛra walisa kira ezayi ka kuma ka dafa ko matigi jɔnni dara an ka kibaru fɔlen na matigi ye a ka sebaaya jira jɔnni na o de kosɔn u tun tɛ se ka dannaya kɛ katuguni Ezayi y'a fɔ fana ko Ala ye u ɲɛw fiye a ye u hakiliw koya walisa u ɲɛw kana na yeli kɛ u hakili kana na faamuli kɛ u kana na u yɛlɛma a fan fɛ ani ale kana na u kɛnɛya Ezayi ye o fɔ katuguni a ye Yesu nɔɔrɔ ye ka kuma a ko la o bɛɛ n'a ta yahutuw ka kuntigiw caman dara yesu la nka u tun tɛ jɔ a la farisiɲɛw ɲɛsiran kosɔn walisa u kana gɛn ka bɔ alabatoso jɛ la u tun bɛ mɔgɔw ka bonyali fɛ ka tɛmɛ ala ta kan yesu pɛrɛnna k'a fɔ ko mɔgɔ min dara ne la o ma dannaya kɛ ne dama la nka o dara ne cibaa fana la min ɲɛ dara ne kan o ɲɛ dara ne cibaa fana kan ne kɔni nana diɲɛ la i ko kɛnɛ yeelen walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la o kana to dibi la ni mɔgɔ dɔ ye ne ka kumaw mɛn ni a tɛ u mara ne tɛna kiri tigɛ o kan katuguni ne ma na kiri tigɛ diɲɛ kan ne nana walisa diɲɛ ka kisi min b'i ban ne la ni a tɛ sɔn ne ka kumaw ma o ka kiritigɛla bɛ yen ne ye kuma min fɔ o de na kiri tigɛ o tigi kan laban don na katuguni ne ma kuma ne yɛrɛ barika la nka ne ka kan ka min fɔ ne fa min ye ne ci ne ye o sɔrɔ ale fɛ ne y'a dɔn ko ci min bɔra ne fa fɛ o ye ɲɛnamaya banbali de ye o de y'a to ne bɛ min fɔ ne bɛ o fɔ ka kɛɲɛ ni ne fa ka ci fɔlen ye ne ye